Sé do bheatha isteach chuig mo Channel YouTube. Tá mé ag cur tús anois le sraith nua ar chanúintí nó ar dhúchas na Gaeilge. Sa chéad dul síos, is iriseoir mise agus ar bhealach is iriseoireacht é seo, ní teangeolaí mé agus ní teangeolaíocht é seo. Ba mhaith liom canúintí a chur ar fáil ar bhealach atá intuigthe do gach duine. Tá mé ag cur tús leis an sraith seo ar chanúint a bhfuil an-dúil agam féin ann agus a bhfuil an-spéis agam féin ann, canúint Ghlinntí Aontroma. Canúint a mhair go dtí tuairim is 1983, sin go maith isteach ar ndóighe ins an 20ú aois. Ar an drochuair, Níl morán spéis ag daoine ins an chanúint seo inniu. Ní féidir liom ach smaoineamh ar ar dhuine acadúil amháin a bhfuil dúil aici ins an chanúint seo, agus ní ghlacann sé páirt, mar a déarfá, ins an ins an athbheochan i gCondae Aontroma agus mar sin de. Ní gá dom a rá ach go raibh canúint na nGlinntí, ag an deireadh cibé ar bith, thar a bheith difriúil ón Ghaeilge mar atá sí á labhairt i mBéal Feirste inniu, mar atá sí á labhairt in Ultaibh inniu agus go háirithe ón Chaighdeán Oifigiúil. Bheadh ormsa ceist a chur dá mbeadh Gaeilge Aontroma intuigthe do Ghaeilgeoirí na linne seo. Bhí sé ar intinn agam seo a dhéanamh blianta fada ó shin agus cha dearn mé riamh é, agus is dóigh liomsa go raibh mé ag smaoineamh gur mhaith liomsa físeán thar a bheith gairmiúil a chur le chéile agus mar sin de, agus mar sin de bhí mé ag iarraidh go leor am a aimsiú don rud seo. Ach chiallaigh sé sin, dár ndóighe, nach ndearna mé riamh é. Mar sin, ná bí ag súil le rud éigin thar a bheith teicniúil anseo nó thar a bheith casta, físeán iontach simplí a bheidh ann anseo. Ach bhí fonn ormsa rud inteacht a chur ar fáil ar YouTube, ar an chanúint seo, mar Ní féidir linn is dócha a bheith ag súil go mbeadh spéis ag daoine i gcanúint nó i ndúchas nó i dtraidisiún nó rud ar bith mura bhfuil an t-eolas sin ar fáil agus leis na leabharthaí ar chuir mise amach agus leis an ábhar a chuir mise amach ar an idirlíon agus mar sin de sin an rud a bhí mise ag iarraidh a dhéanamh go mbeadh an t-eolas ar fáil don ghnáthdhuine ar dhóigh éigin intuigthe Agus má tá sé le feabhsú, agus tá súil agam go bhfuil sé le feabhsú, tá súil agam go dtiocfaidh daoine níos acadúlaí ná mé, níos cliste ná mé, i mo dhiaidh chun é a cheartú nó chun é a dhéanamh níos fearr agus mar sin de. So, Gaeilge na nGlinntí, the Irish of the glens, atá marbh anois go huile is go hiomlán. Tá go leor eolas againn faoin chanamhaint seo, buíochas le Dia. Cuir i gcás Nils Holmer, scríobh sé leabhar, scríobh sé alt, gabh mo leithscéal, on some relics of the Irish dialect spoken in the glens of Antrim with an attempt at reconstruction agus tá sin thar a bheith luachmhar agus gan é sin ní bheadh mórán againn i ndáiríre. Chomh maith leis sin tá, rinneadh, chuir Seosamh Watson amach leagan curtha in eagar de, Leabhar nótaí, Leabharthaí nótaí le Séamus Ó Duilearga as na Glinntí é féin agus tá sé sin thar a bheith luachmhar ar fad agus beidh mise ag bunadh na cainte seo ar an eolas sin agus rud éigin thar a bheith spéisiúil ar ndóiche, rinn Doegen, an teangeolaí Gearmánach, rinne sé. Rinne sé taifeadáin ar an chanúint agus tá siad ar fáil insan leabhar seo agus tá siad ar fáil ar líne chomh maith agus beidh mé ag caint faoi sin ar ball beag agus arís. Tá sé sin thar a bheith luachmhar mar fiú má tá an-eolas agat ar an teangeolaíocht agus is féidir leat an IPA agus mar sin de a léamh, má tá tú ag iarraidh aithris a dhéanamh ar chanúint, má tá tú ag iarraidh impression a dhéanamh den chanúint, measaim féin, i ndeireadh na dála, go bhfuil taifead de dhíth má tá tú ag iarraidh an aithris sin a dhéanamh. So, ba mhaith liom toiseacht le the dos and don'ts. The dos and don'ts, na rudaí is bunúsaí. Céad rud ná cha. Canúint cha a bhí ann, cosúil le Gaeilge na hAlban, mar sin ní dhéarfadh cainteoir dúchais as na Glinntí Ní raibh mé in am ar bith cha raibh mé i gcónaí. Agus mar an gcéanna ní dhéarfadh siad an bhfuil mé? Déarfadh siad a bhfuil mé, a bhfuil mé, a bhfuil mé. Rud éigin eile thar a bheith spéisiúil fán chanúint ná ní dhéarfadh siad bígí maith, déarfadh siad bíbh maith. bíbh maith agus labharfaidh muid faoi sin ar ball mar tá sin i gceann de na scéaltaí ar thaifead Doegen, an mac drabhlásach, tá líne iontach ann, ithibh, ólaibh agus bíbh go súgach. Rud éigin eile suimiúil, déanaim, déanaim ins an Caighdeán Oifigiúil, I do, ním, ním a bhíodh sa chanúint seo, Rud éigin thar a bheith difriúil ó Ghaeilge Uladh inniu, ní dhéarfadh siad 'achan', déarfadh siad 'gach' nó 'gach uile', cosúil le 'leis an chuid is mó den Ghaeilge', agus 'Gaeilg a bhí acu' 'Gaeilg a bhí acu', cosúil le 'ar an Reachlainn', 'Reachraidh', cosúil le 'Ó Méith' cosúil le 'deisceart Alban', ní 'Gàidhlig', ní 'Gaeilge', ní 'Gaeilic' ach 'Gaeilg'. Gaeilge, Gaeilge agus sin ceann de na difríochtaí móra. Is dóigh liomsa go bhfuil sé thar a bheith deacair do dhaoine, creideann daoine go raibh an foghraíocht Gàidhlig ann i nGlinntí Aontroma agus cha raibh, cha raibh, cha raibh sé sin ar fáil ar chor ar bith. Cé go raibh a fhios acu, tá mé déanamh go raibh a fhios acu. Focal eile atá suim, bhuel, cailín, cailín, ní raibh sé sin ar fáil. Cailin, Cailin, Cailin a bhí ar fáil, Cailin a bhí ar fáil agus ar ndóiche bhí sé sin in amanna is dócha i gContae Dhún na nGall. Cailin, Cailin óg, Cailin óg. Cosúil le Gaeilge Oméith chomh maith, ní raibh ní raibh an focal teach ann ach bhí an focal tí nó taí ann. Tí nó taí, sin an tuiseal tabharthach ag glacadh áite an tuisil ainmnigh. Ansin, focail eile atá iontach suimiúil agus thar a bheith Albanach ná balach, balach, balach, sin buachaill in san chanúint seo, sin buachaill in san chanúint seo. Foclaí eile in san chanúint seo ná nuair má ghlacann tú foclaí cosúil le beannacht, agus bean, sin beannacht, beannacht agus bean, beannacht agus bean ins an chanúint seo, ar ndóiche thar a bheith difriúil ón Ghaeilge inniu. Ach dúirt mé beannacht minic go leor cosúil le Gaeilge Oirthear Uladh ar fad, bhí an ch mar thar a bheith lag in amanntaí mar sin. So tá mé ag ceapadh go gcloisfeá nó go gcualathas 8, 7 ach 7 agus 8 níos coitianta ins an canúint seo. Ag deireadh focal, AMH, A M séimhithe, bhí sé sin, bhí an éagsúlacht ansin, mar shampla, déanfaidh, déanadh, déanamh, an Chaighdeáin Oifigiúil is dócha leat é, gineadh, gineadh, gineadh, gineadh, mar sin, bhí, tá go leor canúintí ag teacht le chéile ansin, so, deineadh, gineadh, deineadh agus déanamh ar fad i lár na háite, tá go leor canúintí ag teacht le chéile ansin. Rud éigin thar a bheith suimiúil chomh maith ná oíche mhaith, déarfadh, déarfadh siad, oíche mhaith, oíche mhaith, oíche mhaith agus an M séimhithe ansin, B séimhithe, bhí sé i gcónaí mar bh, bh, bh in san chanúint seo. Má ghlacann muid foclaí cosúil le deas inniu, deas, deas, deas a bhíodh ann in san, in san chanúint seo, deas a bhíodh ann sa chanúint seo. Rudaí thar a bheith cosúil le Gaeilge Oirthear Uladh ar fad agus rud éigin thar a bheith cosúil le Gaeilge na hAlbain mar a thuigeann muid inniu é. Anois, na bunfhrásaí mar sin i nGaeilge Aontroma, agus sílim gurb é seo ceann de na rudaí is úsáidí, b'fhéidir, b'fhéidir go bhfuil seo, gur anseo a gheobhas muid frásaí atá maith. So,

Dia daoibh, Dia libh anseo, Dia libh anseo. Goidé mar atá tú, díreach mar an gcéanna le Gaeilge Uladh inniu, goidé mar atá tú, ach bhí goidé an dóigh atá ort fosta agus goidé an chuma atá ort, goidé an chuma atá ort, agus suimiúil go leor, bhíodh goidé an chuma atá ort, bhíodh sé sin ar fáil i gContae an Chabháin chomh maith, agus an freagra ar sin ná tá mé go maith nó tá sinne go maith.

Tuigeann tú go glé mhaith, nó tuigeann tú go breá, tuigeann tú go breá, go glé mhaith cosúil le Gaeilge na hAlban. So, I understand very well. Goidé an, goidé an t-ainm atá ort, what's your name? nó goidé an t-airm atá ort, goidé an t-airm atá ort, what's your name? goidé an t-airm atá ort. Ah, what do you think of this weather for Goidé a shíleas tú den aimsir seo, goidé a shíleas tú den aimsir seo. Agus eh, frása coitianta i nGaeilge Aontroma, tá an lá seo giobach, tá an lá seo giobach, it's a rough day, tá an lá seo giobach. Arís, focal é giobach nach gcloistear i nGaeilge na linne seo. Cé as duit, cé as duit, sin where are you from? Cé as duit, cé as duit, cé as duit, chan cá bhfuil tú do chónaí ach cé as duit. Eh, goodbye, beannacht leat, beannacht leat, beannacht leat so tá mé ag déanamh go raibh sé sin i bhfad níos coitianta ná slán leat, slán leat, beannacht leat. Ar ndóigh, tá sé sin i nGaeilge na linne seo ach tá sé thar a bheith foirmeálta. Ach sin an ghnáth-Ghaeilge a bhíodh ann sna Glinntí ná ná beannacht leat nó sábháilte 'na bhaile duit, sábháilte 'na bhaile dhuit, sábháilte 'na bhaile dhuit. Tá mé ag ceapadh gur Béarlachas a bhíodh ann ansin ach níl mise anseo chun a. breithiúnas a dhéanamh ar dhaoine ach sábháilte 'na bhaile duit agus oíche mhaith, oíche mhaith, good night, oíche mhaith, oíche mhaith. Roinnt frásaí eile a bhfuil dúil agam ann ná Chan eil athrach agam air, Chan eil athrach agam air, sin, níl neart agam air, I can't help it, I can't change it, chan eil athrach agam air. Ar ndóigh, i nGaeilge Oirthear Uladh deireadh muid déana práinn, hurry up, i nGaeilge na hAlban déana cabhag agus i nGaeilge na hÉireann inniu déan deifir. Ach i nGaeilge na nGlinntí.

sin sore nó nimhneach nó pianmhar agus bhíodh sé sin ar ndóighe ar fud fad Oirthear Uladh agus tá mé ag déanamh go dtuigfeadh daoine i dtuaisceart Thír Chonaill inniu b'fhéidir i bhFánaid nó Ros Goill nó i dToraigh sin ach chan eil é sin coitianta idir ar chor ar bith. Bhuel sin rud éigin eile ar ndóighe i nGaeilge na nGlinntí agus in Reachraidh idir, ciallaíonn idir? at all, ar bith. Sin mo dhúshlán. Wait a wee while, fuirigh seal beag, fuirigh seal beag. Wait a wee while, fuirigh seal beag. So sin roinnt frásaí, roinnt tréithe agus mar sin de. Mar a dúirt mise, tá Gaeilge Aontroma ar fáil ar cheirníní Doegen agus seo scéal ó Brian Mac Amhlaoibh, cainteoir dúchais, agus mholfainn do dhaoine dul chuig Doegen agus é a thuigbheáil, agus é a éisteacht leis agus é a thuigbheáil, tá súil agam, ach tá sé deacair a thuigbheáil agus caithfidh mé sin a ghlacadh agus glacaim sin gan dabht. So ba mhaith liom. In san am a chuaigh thart agus mise ag teagasc Gaeilge Oirthear Uladh, ba ghnách liomsa roinnt de na scéaltaí ar na ceirníní a léamh mé féin, aisteoireacht a dhéanamh mar char tógadh mise le Gaeilge, nó char tógadh mise le Gaeilge. I nGaeilge Aontroma, ní ar a rugadh agus tógadh mé, nó ní ar a rugadh agus tógadh mé, deirid rugadh agus tógadh mé, rugadh agus tógadh mé. agus i, ar ndóiche, Béarlóir ó dhúchas mé so tá mé ag déanamh aithris ach tá mé ag ceapadh má léim seo go, go, go, go mall agus go fadálach agus go cúramach go mbeidh daoine in innimh é a thuigbheáilt. So seo an mac drabhlásach, the prodigal son. Bha dís mac ag an duine áirid. Dúirt an duine a b'óige lena athair, A athair, athair, tabhair domh mo chuid, tá mé ag dhul ar shiúl. Agus roinn seisean eatarthu a mhaoin. A mhaoin eatarthu, chuaigh sé ar shiúl agus bhí sé cúig bliana déag ar shiúl nuair a tháinig sé ar ais agus char aithnigh, cha rabh aithne ag a athair air, dúirt sé lena athair, Mise do mhac a bhí caillte. Agus nuair a chluin a athair sin, chuaigh sé amach agus scairt sé ar a chuid lucht seirbhíse a theacht isteach. Seo mo mhac, a bhí caillte, a tháinig foréir, tabhairibh isteach an lao biata, marbh é, itheadh, óladh, agus bíodh go súgach. Mar sin, sin blaiseadh de Ghaeilge na nGlinntí, má tá spéis ag daoine níos mó físeán cosúil le seo a fheiceáil.